ndikuthekatu simunamudziwebe mwamuna wanu kodi mumazitenga kuti inuyo mwamuna wanu mumamudziwa 100% inside and out bwanji lero ndikudzidzimuseni nditakuwuzani kuti nkuthekatu mwina inuyo simumamudziwitsitsa bwinobwino mwamuna wanuyo ndi chifukwa chake mumamuona ngati ndi ovuta amapanga zinthu zina zake zosamveseseka ndiye lero ndifuna ndikuthandizireni zinthu 7 zimene mwamuna wanu amapanga zimene inuyo simumazimvetsetsa bwinobwino komano mukazimvetsa through video imeneyi zikuthandizirani kuti mumvetsetse bwinobwino mwamuna wanuyo chinthu choyambirira when he is quiet mwamuna wanu akakhala chete koditu nthawi zambiri azibambo amakonda kukhala chete panga withdraw ndikakhala kuseri phe nthawi imeneyo tili ana tinkakonda kudabwa eti tikaona makolo athu makamaka bambo athu ali kuseri kwa nyumba atangofatsa okha kumene kuja ndikumadabwa kuti kodi chimene chimachitika nchiyani pamene pano pamene takula tayamba kuzimvesesa ndiye chimene chimachitika sikuti zimatanthauza kunena kuti mwamuna wanuyo ndiye kuti wakwiya ayi komano nthawi zina zimangokhala kunena kuti akupanga process ma problems in his mind azibambo amasankha kunena kuti mavuto amene akumana nawo kaya ndikuntchito kaya mavuto a banja lawo apange process okha kaye m'maganizo mwawo ndi amalingalira ndikumapanga masamu mmutumu chifukwa chonena kuti azibambo ambiri amapanga prefer kuganizira kaye asanayankhule chinthu chomwe chili different kwa azimayi azimayi amayankhula kaye kenako ndikumaganiza bwino atayankhula kale chinthu chichi pomwe it's a different thing kwa azibambo chifukwa chake mumatha kupezeka mukuyankhula zina zake zosakhala bwino mzibambo wakanika kuyankhani wangokhala chete inu ndikumadabwa chinthu cha namba 2 when he wants space azibambotu amatha kufuna space tachokani kaye tandipaseni mpata kaye ndiye inu nthawi zimenezi mmatha kumaona ngati kuti mwina mwake bamboyu waluza interest mwa inuyo sakukufunaninso olo mukumunyasa ayitu nkhani zimatha kukhala si zimenezozo nthawi zina amakhala kuti akufuna nthawi yoti imuthandizire akazitolerenso azipange recharge komanso apange reflect ndiye chofunikira kuchita nchiyani ndi kumpasa space yo chifukwa kumpasa space yo kumamuthandizira kunena kuti mwamuna uja azabwererenso with a clear mind pali azimayi ena amene amamuyabwa kwambiri mwamuna pa nthawi ngati imeneyi o mukuti muchoka kuchipinda kunoko mukagona pa balaza ndi kukusatiranibenso pa balaza pomwepo so chimene chimafunikira ndi kumpasa ndithu space imeneyoyo it means a lot kwa mwamuna wina aliyense chinthu cha namba 3 when he doesn't talk about his problems akakhala kuti sakukamba za mavuto ake so nthawi zina sizimatanthauza kunena kuti ndiye kuti mwamunayo alibe mavuto ayi chifukwa chonena kuti azibambo ambiri amanyamula mavuto mu mtima mwawo silently and ndi vuto lalikulu limene limapezeka ndifukwa yake mwina azibambo amazipha kwambiri chifukwa chonena kuti amangonyamula mavuto mwa iwo okha osamutulira nkhawazo munthu wina ndiye nthawi zina chimene amapangira zimenezi amangokhala kuti akuyesesa eti kuti ateteze banja lawo cause sangamangofotokoza mavuto ena aliwonse amene akukumana nawo amaona kuti zipanganso affect mkazi wawo or family yawo azingokuuzani lero sizinayende lero akuti mwakuti mwakuti yembo chanjani so amafuna achepetse kunena mavuto kwa family yake so amasankha kungozisunga zimenezo mwa iye yekha chinthu cha namba 4 when he seems distant mwamuna wanu ngati akuoneka kuti akuganiza zina zake olo ali kwina sakulabada za inuyo azibambo ambiri amakonda kuchita zimenezi so nthawi zambiri sikuti zimakhala zikutanthauza kunena kuti iyeyo ndiye kuti wasiya kukukondani ayi chifukwa amatha kukhala akudutsa mu nyengo zowawa stress kaya nkhani za chuma maluzi ya masiku anowa kaya maudindo amuchulukira so zimenezi zimatha kupanga affect mood ya mwamunayo so chofunikira kuchita nthawi iyi ndi chiyani osati kumuthawanso kumulalatiranso ayi chomwe chimafunikira ndi kupanga check on him ayi tikumupanga check mwamuna wanuyo musanayambe kuganiza zoyipa so chimafunikira ndi kuganiza positive things osati kumangoganiza negative kuti ndiye kuti sakulabada za ine ndiye kuti ineyo ndayamba kumunyansa ee ndiye kuti mwina nsima imene ndinaphika ija ndiye kuti sanayikonde ee ndiye kuti mwina zovala zija sizinayere ee ndiye kuti sinamusitire bwino mwakuti mwakuti ayi nthawi zina kumaganizira zabwino mwamuna wanu mukatero mukhala zoti mwamudziwitsitsa kuti kodi mwamuna wanuyo ndi ndani or amaganiza bwanji chinthu cha namba 5 when he tries to fix problems pamene mwamuna wanu akuyesera kukhonza zinthu zina zake nature ya mwamuna amaona ngati kubweretsa solution ndiyo njira imene angaonesere ku banja lake kuti amalikonda komanso he cares ndi chifukwa chake azibambo amalolera kuyika mutu wawo pa njanji eti kumadya mbatata ku ntchito komano family yake kudya zabwinobwino ku nyumba iyeyo amakhulupirira kunena kuti kubweretsa solution is the way to show kuti he cares ndiye azibambo ambiri amapanga focus kupanga solve an issue rather than kumangokambirana za vutolo ma emotions kwa nthawi yayitali azimuna ena zimene samazikonda amafuna iwo angonena za solution ndichifukwa chake mutha kubwera ndi zinkhani chanchani iwo angokufunsani kumapeto kuti tsopano zikufunika ndalama zingati ona so mzimayi amaona sanakhutitsidwenso ndi yankho limeneli komano azibambo amaona ngati kubweretsa solution to a problem ndiye ndi njira yabwino imene angaonetsere kwa inuyo kuti he cares komanso he loves you komanso chinthu cha namba 6 when he needs respect pamene mwamuna wanu akufuna ulemu wochokera kwa inuyo chikondi chitha kukhala chofunikira kwa mwamuna koma mukuyenera mudziwenso kunena kuti ulemunso uli ofunikira chimodzimodzi chikondi ndi chifukwa chake azimuna ena amapanga translate kuti mmamukonda ngati inuyo mmampatsa ulemu so ngati mukumulemekeza mwamuna automatically amatha kupanga translate kuti a ndiye kuti mkaziyo amanditani amandikonda inu ngati mwatenga kankhomaliro ndi kukampatsa ndi ulemu umenewo mwamuna automatically amaona kuti ndiye kuti mkaziyo amatani amandikonda so mmene inuyo mmamuyankhulira toni yanu attitude yanu zimenezi zimampanga affect mwamuna wanu deeply ngakhale kuti akhale kuti sanazionetsere zimenezi chinthu chomalizira cha namba 7 chimene chingakudziwitseni kuti nkutheka mwamuna wanuyo simmamudziwitsitsa ndi when he makes mistakes kodi mwamunatu naye amalakwitsa naye ndi munthu si mngelo iye uja yayi so chimene chimafunikira nthawi imene mwamuna walakwitsa ndi chani akazi ambiri nthawi iyi samayiyendetsa bwino so chimene chimafunikira sikuti musamukhonze mwamunayoyi komano mwina nkutheka vuto lanu lili mmene inuyo mmamukhonzera mwamuna wanuyo so mupangeni correct komano mukhonzeni mwaulemu gwirisani ntchito nzeru gwirisani ntchito chisoni osati kumuchititsa manyazi azikazi ambiri amakonda kuwachititsa manyazi azimuna awo akakhala kuti alakwitsa china chake so amuna aja amapanga respond better to respect than kuwachititsa